ǹdeèwonù ndị ìgbo anyị mma mma nụ o kèdu kà unu dị̀ kèdu kà unu mèrè òlee otu unu dị̀ unu ọ̀sala chi unu ọ̀bọkwala chi taa kèdu kà unu mèrè dàalụ nụ o mma mma nụ o ǹdeèwonù o biko aha m bụ ihe ede abụ m nwa afọ igbo ọ na-anụ m ọkụ n'obi otu m ga-esi mee ka ndị ebe anyị mata ihe gbasara ahụ na ahụ mmadụ na ihe na-eme n'ahụ mmadụ dị iche iche ihe na-arịagasị mmadụ otu a ga-esi gbochie ya na otu a ga-esi hie aka ka ọ pụọ ọ bụgodịrị na ọ dị n'ahụ onye ahụ otu a ga-esi na-eme ka ọ hapụ ịdụ njọ na-agawanye ọ na-anụ m ọkụ n'obi nke ukwuu so m wee sị olekwanụ otu m ga-esi gbasa ozi ọma olee otu m ga-esi nyere ndị ebe anyị aka so m sị ka m bịa bido lee ma m ga-ekwutụ obere okwu a n'ekwentị so biko unu gbaghara because aga m na-asụtụkwu English na-etinyetụkwu ya na-eme ya ya bụrụ Engli igbo so a ga na-asụtụkwu English na-asụtụkwu igbo but aga m ifocus n'asụsụ Igbo nke otu ọbụla m ga-esi menwuo ya because ihe na-eme n'ala Igbo anyị mgbe ụfọdụ ọ na-agba m anya mmiri Chineke gọzikwaranụ obodo anyị Chineke gọziri obodo anyị bụ Naịjirịa gọzie ebe anyị bụ ala ndị Igbo ihe ọṅụṅụ na ihe oriri dị mma ka Chineke ji chọọ anyị mma ihe na-enye nsogbu bụ na a bịa na ihe gbasara health care a bịa na ihe gbasara ụlọ ọgwụ anyị nọ ebe tere anya so ọ na-ewute nke ukwuu and ndị ebe anyị mgbe ụfọdụ a na-amacha onweghị onye a na-ata ụta ma ọ bụ eblame mgbe ụfọdụ a na-aghọta ihe mee mmadụ a chọọ onye a ga-asị na ọ ya mere ya mgbe ụfọdụ ya eweta nsogbu weta nghọhie n'ezinụlọ a sị na ọ nwanne gị ma ọ bụ enyi gị ma ọ bụ nne gị ma ọ bụ nna gị ma ọ bụ nwanne gị mere gị ya ọ na-ewute nke ukwuu so ihe bịara mechaa bụ na anọghị m n'obodo so beta anyị lọtara ụlọ so ofu nwanne di m na-akọrọ anyị akọrọ anyị anyị na-akọ nnọọ akụkọ kọtacha ihe gbasara stroke you know nke ọ bụ ya mee mmadụ ofu ahụ akụkụ ahụ akpọnwụọ a na-akpọ stroke so a na-akọ nnọọ na-akọ you know so nwanne di m ahụ bịa sị m you know olekwanụ otu a ga-esi mekwanụ nnọọ ka ndị ebe anyị nakwa na-aghọtatụ ihe na-eme mgbe ọbụla ihe mere a na-adịrịrị onye a ga-asị ya mere onye onye a mere ya ikwu gị na ibe gị mere ya chai so olekwanụ otu a ga-esi mee ya ọ bụ ịsụ ya na igbo ka ọ bụ na ịsụ ya na bekee ya sị m na na ọ bụkwara na ma ọ bụla na ọ bụ na igbo imirikiti ndị mmadụ ma a lot of people nwezi ekwentị ha nwezi phone a lot of people can afford uh, you know having a phone these days eh? and ọtụtụ ndị mmadụ nakwa aga na YouTube so ya sị m maybe m na m ga-anọ na YouTube you know kwutugwo na-ekwutukwanụ ụmụntakịrị ihe a ka a na-amụtatụkwanụ and ọ bụ ihe m gụrụ ọ bụ ihe m na-arụ hmm? ihe m gụrụ bụ nọọsụ ilekọta ndị ahụ na-adịghị m bịakwa na-akụzikwa ya akụzi na ụlọ akwụkwọ ndị ndị nọọsụ a na-azụlite azụlite ọ ga-adị njọ ma ọ bụrụ ma akara aka ahụ Chineke nyere m laa n'iyi na-enweghị ndị m ji ya na-enyere aka so ya eruo n'ụbọchị taa nnọọ agachara m ụlọ ụka bata ama m taa bụ chọọchị ndị nne na obodo anyị bụ naijiria ndị nne mama isokwa ezinne ugo mama isokwa ọ bụ nne m so m bịara si chọọchị bata m sị mba mgbe ọbụla a na-adị busy busy busy o nweghị mgbe efe na-adị m sị aga m ejisichi ike rekọdụọ something today so biko unu laghachitakwa na channel a aga m na-ejisi ike ọ bụgodiri ofu ụbọchị n'otu izu ụka ka m nwere ike na-erekọdụ something aga m ebido nnọọ na ntutu isi jiri nwayọọ na-akọtụcha ụmụntakịrị ihe na-eme na ụmụntakịrị ihe anyị na-ahụ n'ahụ mmadụ na-emegasị so aga m ebido na ntutu isi nke mbụ m ga-ịkọwa bụ nke a na-akpọ traction alopecia alopecia mgbe mmadụ ntutu isi mmadụ pụsịrị mgbe ụfọdụ nwere ike ịbụ n'akụkụ mgbe ụfọdụ nwere ike ịbụ anywhere n'etiti isi anywhere so nke traction alopecia ahụ ka m ga-ebido because asị m aga m ebido n'isi kọwacha ihe ya nnọọ anyị ga na-akọ ya nnọọ ruchaa n'ụkwụ maọbụ ọkpa so traction alopecia kwanụ ọwụ otu anyị bụ ndị afrịka anyị na-adị akpakarị isi anyị na-akpa isi aka you know weaving braids right so ya mee mgbe ụfọdụ isi mmadụ akụkụ ebe a bịa kpụchacha maọbụ akụkụ ebe a kpụchacha ndị oyibo na-akpọ ya traction alopecia ọ na-emekarị ndị ebe anyị o nwere ike ọ na-emekwa ndị ọzọ but ndị ebe anyị ka ọ na-emekarị ebe ihu na akụkụ ibe ihu isi na akụkụ isi eme ya bịa fopụsiwe okay so ọ bụ isi akpara akpa ya akpasicha ya ike abịa dụ tight so ntutu isi ahụ nwere ike na-efopụ ihe ọzọkwa na-eme ya bụ um, nke a na-akpa akpọ dreadlocks abịa kpa isi ahụ alọkụcha ya ma ya anọcha months so ọ na-eme ntutu isi mmadụ efopụsịa ihe ọzọkwa bụ relaxer eji ete n'isi mana ọ bụrụkwa na otu chineke si ka anyị ka anyị gaa tewe isi anyị o so mgbe a bịara tewe chemical relaxer ọhụ anyị na-akpọ relaxer abịa tewe ya ịma chemical agwakọtara agwakọta you know a gaa zụrụ ya abịa tee ya na-eme ka isi anyị dụ nnọọ soft dụ nnọọ long dị ya but ọ bụkwanụ ntutu anyị o we have our own hair natural hair that God created for us so ọ bụrụ na anyị ga-ejisi ike na-ementain ya because relaxer ọhụkwa nwere ike ịkọs ihe a na-akpọ traction alopecia isi mmadụ a na-adapụsị okay so ihe bịakwa na-ehelp ọ bụrụ akwụsị ite relaxer ọhụ ọ bụ na ị hụna na i nwewena alopecia ọhụ you know traction alopecia maọbụ ịkwụsị ite relaxer o maọbụ onye ahụ ejisitụ ike kwụsịtụ ịkpa isi aka ahụ kwụsịtụ ya nwa obere for you know couple of months na-ele ma isi ahụ ọ ga-adị better okay then ọ bụkwa na ị na-akpa isi aka ahụ i nwekwara ike ọ bụrụ na ị na-ada akpalasi isi gị azụ mgbe ọbụla mgbe ọbụla oge niile nnọọ ị nwere ike jisi ike kpala ya akụkụ ebe ọzọ maọbụ kpalata ya ebe ihu nyetu akụkụ ihu gị na akụkụ ebe ihu ibe isi ebe ntị gị nyetu ya obere ezumike ụmụnne m na ụmụnna m ọkwa ka ọ ha m n'ọnụ taa o aga m akwụsị ebe a okay aga m akwụsị ebe a ka m gaa sie nri ee makwanụ ka m gaa rie nke m siri esi already na agụụ abịakwala okay agara m chọọchị si chọọchị lọta so m sị mba enidiri m ibido ihe a ugbu ugbu ugbu ugbu ugbu a every time busy onwe mgbe efe na-adị so biko ị gee ihe a o nwee ihe ị mụtara biko share ya ya erere ndị ọzọ like i said aga m ezitukwu unu ihe ọzọ dị iche iche maka ntụtụ anyị ga na-akọ nnọọ ihe a na-aga o nwekwa onye nwe ajụjụ ya ọ jụọ ngwanụ ka ọ dịnụ jisinụ ike again happy mother's day ndị nne niile na naijiria o ndị nne mama isokwa ngwanụ bye bye nụ ka emesịa nụ